ọ bụ chief okafọ onyeisi ndị dibịa n'obodo enugu ka ị na-afụ ugbu a bụkwara ya bụ onyeisi ndị task force niile na ana igbo ya bụ na herbalist ndị niile na-eme herbalist na ana igbo ọ bụ ya bụ onyeisi chairman ndị task force ha eh, chief anyị ekene gị eh, ihe anyị chọrọ ịghọta tata nụwa bụ maka mm, ihe gbasara otu na ihe na-eme n'otu nakwa ịgba ndụ a na-ekwu maka ya ma ọ bụ ịṅụ iyi maka na ụfọdụ bụ akpọbata ha n'otu dị iche iche emesịa a sị na akọwasịrị ihe aha ọfụma ozikwa na-apụọ na otu ọ bụ o shie ike ajụọ ihe mere a sị na ha gbakwara ndụ gịnị bụ ịgba ndụ nakwa ịṅụ iyi kedu wee uru dị na ya wee awọm dị na ya
ndewo a bịa n'ihe gbasara otu otu dị n'iche n'iche ya gwere nke isi otu a na-aba aba ebuka ọ dị iche iche mana iche iche a niile ebe ha ncha niile mkpokọta ha ncha niile bụ ihe gbasara agbamndụ dị na ya na ịṅụ iyi o nweghị otu ọbụla mmadụ bara anaghị aṅụ iyi otu ọ sọkwa ya bụrụ so far a na-akpọrọ ya otu a na-aṅụ iyi ịṅụ iyi a oyibo na-akpọ ya take oath ha ṅụkwa iyi anwa mgbe a ga-asịba ọya afụta ebe a maọbụ ihe a ga-eme ka ọya afụta ebe a ijiri gwere ọya ihe ọ sọkwa i tie ya ọ sị na ha ṅụkwara iyi mana ihe dị n'otu ebuka otu niile abụghịkwa ajọ otu iji gwa eziokwu otu niile a na-aba aba abụghịkwa ajọ otu mana o nwere otu ndị bụ ajọ otu ndị awa bụ ajọ otu a anyị ama akọwa ihe dị n'ime ya hmm. maka na esoghị m na ya hmm. mana ndị bụ ezigbo otu otu na-adị mma ọ bụgodị etu a na-eme ụmụ nwaanyị na-eme ihe meeting ọdagha asị na ọ ndị otu ha ee ịbịa na ibi mana ndị ụlọ ụka asị na ndị abụ ndị chọọchị ihe members a na ndị cmw ihe a niile bụcha otu otu mana ọ dependịrị ụdị otu onye awa nọ hmm. ndị na-agọ arụsị a e na-eweziri e otu arụsị ọ dịfukwe mana nke kịta na karịzịrị hmm, a na-ewezi otu wee ma n'ụlọ akwụkwọ wee ma n'ụlọ akwụkwọ wee ebe dị iche iche wee nke ha na-eme otu ndị cult nke ụmụaka ya ji enye nsogbu na-emebisi ihe so nke a ụdị adọ nke na-adọghọ mma mụ ama ntinye ọnụ n'ime ya maka amaghị m ka o si dọrọ Ọ- ọ dị mma eh, kama na ihe m ma na otu a na-aba aba a na-aṅụ iyi na ya a na-eteke otu mana onye na-abakwa otu ya makwara ụdị otu ọ na-aba ọ dị mma eh, ihe anyị ji kwubie ya bụ maka na ụfọdụ a na-akọwasịrị ha ihe dị n'otu ahụ tupu ha abanye ya nnọọ nnọọ hmm. eh, ihe gbasara otu nkọwara mmadụ ihe gbasara otu iji bụ eziokwu n'ihe dị n'otu anaghị akọwachara mmadụ maka iji kwuo ya bụ ọ bụghị ị bịa chọọ ịbanye otu maọbụ na ị batara anyị bido n'izizi kọkpọ ihe niile dị n'ime ya mba nụnụ ma ọ bụgodị mmadụ dị ndị na-anọghị n'otu ka m gwa gị anaghị akọ ihe na-eweriri hidi kedụkwanụ maka ịgba ndụ nwoke na nwaanyị enwe aghọm dị n'ime ya maka na ụfọdụ ga-agbasị ndụ na enwekwa ihe ga-emekata ọkwa onye a ka ya ga-anụ ụfọdụ asị na enwekwa ihe mekatara na ọ bụ ya na onye a ga-ebiriri ee eh, nụọ di na nwaanyị mana emesịa o nwere ike ruo echi a fụba ihe dị iche ha ejewara enwe aghọm dị na ya ndewo a bịa na ka o nwee nnukwute aghọm aghọm ya karịrị ọ karịrị nnukwu ọdụ ihe m ji kwuo ya bụ na enwego m ụdị nsogbu ahụ opekata mpe ya karịa iri mmadụ ise ya 50 abịagobe m maka nsogbu ya nwoke ọbụla maara ihe ekwesịghị ya na nwaanyị aṅụ iyi ọkacha nke ha na-eji ọbara ha kafuo ahụ lacha ọbara ị hụ mmadụ ọbụla mere unu abụọ hafụ onwe unu jee detuo n'akwụkwọ o nwe ihe ga-adị ha na mma n'ụwa ta ụwa ma nke nwoke ma nke nwaanyị mana ebe ọ na-akacha njọ bụ onye bụ onye isi vuru ụzọ daa ya bụ iwu o nwere nwaanyị nke m maara nwaanyị agara di ya na enyi nwoke ṅụrụ iyi ọwụta ọbara mechaa nke nwaanyị hụzi enweghị ka ọ bụ ịgba ndụ ọ ịgba ha ncha bụ ịṅụ ịṅụ iyi na ịgba ndụ bụ ofu ihe ịkafu ọbara alacha ha kafuru ọbara ha lachaa ya nke nwoke kafuru nke nwaanyị lacha nke nwaanyị nke nwaanyị kafuo nke nwoke lacha nke nwoke mgbe ha mechaziri ya nwatakịrị nwaanyị afụ nezie anya hụ na nwoke ejiho ego hụzia na onye ji ego ka ọ maara mma chata chakịrị onye ji ego anụọ ya o buru ahọ iteghete nine years ọ tụghọ ime ọ mụghọ nwa o nweghị ebe ha na-agbagharịghị o nweghị ụka ha na-ejeghị o nweghị tithe ha na-akwụghị o nweghị ihe niile ha na-emeghị o yiri anyị emechichezie nke nwoke nna nke nwaanyị afụọ a sị na amaghị onye o si n'aka o je yuzuo nwaanyị na-eji tụrụ ya ime wee sị ya ga-akwụgokwe na ọ bụ ha ka o si n'aka mgbe a mama nke nwaanyị gbarịwazịa wee gbarịtazi bịazie jụọ esi abịa be m mgbe ahụ gbachara jụọ o wee na-aghịrị iyi ya kpọọ nwa ya jụọ kpọọ ya ọsha ee eh, na o wekwere o ji bụrụ na oju onye bụ onye a ọ kpọrọ ya ọsha ee eh, ya bụ nne ya amaghị nna ya amaghị ụmụnne ya amaghị ọ bụrụ ihe love na-eme emechichezie echọwazie eh, nke nwoke nke nwoke sị na o nweghị ihe megidere ya na ịba aghafe ihe ọbụla na ya bịara akwụ ya ihe karịa ahọ ịsatọ before wee nụza nwaanyị aka ahụ nke na ya anụgo nwaanyị ya jewere onwe ya na o nweghị ihe jikọ ya na ya na ịba na ọ hagwe m na ọ hagwe ọmụ nwanne ebe e metere ndị si na nke nwoke abịa ndị si na nke nwaanyị abịa ana afọ iyi ka ha si ihe ha resi bred agba ha nne gba afọ iyi a ka ha si mee n'ahọ nụ 2024 anụnwa di nke nwaanyị a butere m akpa rice kpụtara m ebunu nwunye dị ime ọ mụbeghị mana ọ dịgo ime ejikwa ụlọ ọgwụ ọ dị ime rugbugo 7 months na nke bụ na a na-enezi anya at any time before before eh, February anụwa na agwụrụ ọ ga-amụ nwa ọ ka bịagoro bịa kelegwere ekene ihe m ji ekwu ya bụ na ihe anwa adịrọ mma mana anyị bụ ụmụ nwoke na-ezuzu ezuzu ma mụ because of gị love alakịrị gị ị hụ ara kwụrụ ọtọ na-atọ jijijijiji o jefuru ije kafu ọbara ghe oyi utu nwa la- lacha utu nwa ọ dịrọ mma Ọ dị mma, um, ihe ị na-ekwu bụ na eh, awọm dị na nsogbu ịgba dị na ya karịrị akarị anaghị ama ebe a ga-esi bido gụwa ya nsogbu karịrị mana dịka e, akụkọ nke a ị kọrọ mechara ọ bụ na ha dị ndụ wee mee ha dị ndụ ha dị ndụ mana e nwee nke mmadụ ga-emegide agaghị enwezi mmekwata ya adịghịzi maka e nwee nke mmekwata dị ee o nwere nke ọ ga-abụ o mekwa n'ụdị a o nweghị ihe e nwere ike ime ụwa ta ụwa ihe ga-akwụsị nke a bụ ọ bụrụ na ofu onye n'ime wa naabọ anwụọ o nweghị ihe a ga-emeta ya n'ụwa nke
ejekwa n'iyi ebe e yiri ya mba oyi ka gị na mere ọbara karị n'iyi onye nwụrụ anwụgo kpọọ nkụ mana mmụọ ya o nweghị ihe e ga-emeta ya n'ụwa nke enweghị ike ịyọtụ mmụọ ya
ịyọtụ mmụọ na-abụzi ma o nwezi dibịa kara aka a ga-akpọ ekwuzie ihe a ga-arụ ejewezie ebe e yiri ọnya kuchi ọ bụrụ na ọ bụghị onye ka nwere Ezeagu na Ezeagu nọkọta kịta ọ bụrụ onye Nkanu na onye Anambra ị nọkọta panye jewa na Anambra bụ mmadụ ebe ha na-arụcha tete na ka igbo fes isi anụ oyi oyi na-eto ha ka ga-ejide onye gburu nwanne ha ịkeda n'ihe ị na-ama ha so na ụdị nke a bịakwa ebe ya wụrụ eziokwu chizi achọkwara m ego mana gasị ndị ama mmiri achọrọ m ego mana m ga-eji ọrụ m cha mma mmiri ebe unu na-abụlachara ọbara nọgide nke nwoke vụrụ ụzọ nwụhụ gị bụ nwaanyị nọrụ wee mechaa ya n'ikpeazụ ị bịa chọpụtaza sị ihe m ga-emeri o nwere ike ọ bụrụ na ọ nke nwaanyị kwanụ ọ bụrụ nke nwaanyị wụkwara ofu ihe atọkwa nke nwoke dịrị ndị agaghị m ebe wue okwu dị n'ihe a buru ibu ọ dị mma dịka i si kwuo okwu o miri emi o miri emi mana Ma eh, mmadụ ka ndị maka- mmadụ maka ndị ọgwụ na ọbanye n'ili maka na ihe miri emi anyị ama kwuchawo ya ebe a onye chọzi ịjụ ajụjụ kedu ka a ga-esi ị wee bịa jụọ? na ọ dịza na ụdị nke ahụ ị kpọọ m anyị akpawa ejekwukwuru igbe bụ unu jekwu ndị ahịa ma ka e si hazie ihe ebe e, ego ka ọ ga-eri akara ekwentị m 080

52 30 ya WhatsApp nọmba m kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka ụfọdụ ugbu a a nụkata sị na ha na-abanye otu dị iche iche ha na-afụ awọm dị iche iche ndị mmadụ ada adịzi ogologo ndụ maka na ha abanyere otu ị gaa n'ime ime obodo ị fụ ụmụ obere ụmụaka na-amazi ndị okenye aka a jụa sị na ndị abanyegokwa otu na e nwere otu dị iche iche kedu ihe ị ga-agwa ha maka na a bịa mfụsịa fụ na ọnwụ mberede karịzịrị wee bụrụ ihe ịba otu na-akpata maka emebeghị iwu otu maka na a na-eburu ụzọ chee ha ịgba ndụ n'iru ha banyezi afụzie na ha iwu dị n'otu a karịrị akarị kedu ihe ị ga-enye agwa ndị dị otu a
ee okwu ndụmọdụ na-adụ ha bụ na ana m agwa ha onye na-aba otu makwara otu ọ ga-aba onye na-aba otu makwara otu ọ na-aba wefunụ aka enwe n'ohe ka ọ hafụ ịghọ aka mmadụ otu dịkwa ụtọ n'anya ndị mmadụ ma ị banyekwa n'ime ị hụ na ọ na-enu inu ka onugbu wefunụ aka enwe n'ohe otu adịghị mma mana ị na kịta na ọ ya juru ebe niile wefuru aka ewe n'ohe ọ dịghị mma ọ bụ ọtat ka m gwara ụdị ya ọgwụ manya kebe mara kwuchi okwu ọkwa ime ego ndejiri ya ọ dị mesịrị na anazi ka m gụcha ihe chaa bịa sị m ha fụza na ya ejego na o nwezi ihe oke ya na arịsị osiko tie na lain n'otu igwe na lain ọ mmadụ ọwa na igbo wee bada gwebe isi ego chenjigo ma fon nọmba mana ihe so ọmanchi m n'ọnụ fụta onye nwa mmere ihe ka ọ dụ wefunụ aka ewe n'ohe ka ọ fịghị aka mmadụ ekene m n'otu adịghị mma ọ dị mma chief onye bara e, e, maka na anụ m na e nwe ndị na-aba otu na-amaghị ama e nwe ndị kwa na-agba ndụ na-amaghị ama ee o wee bụrụ na ha amaghị oge e nwere ndị nọ n'ọnọdụ a na ha bara n'otu ma ọ bụ gbara ndụ na ha amaghị ama ee eh, kedu ka a ga-esi wee kpọ gị jụọ gị ajụjụ akara ekwentị gị na ebe a ga-afụ gị nnọọ onye bara otu na-amaghị ama ma ọ bụ mee ihe ọ dụ aghaa na-amaghị ama chọọ ka a ga-esi mee ya ka ọ dị mma ya kpaa akara ekwentị m a 080 56 78 12 41 080

30 ka WhatsApp nọmba ọ dị mma ọ bụ chief Okafor ka ị nụchara ọnụ ya wee nụkwasị akara ekwentị i nwere ike iji jụọ ya ọnọdụ ọbụla ị nọrọ gbasara ịgba ndụ ma ọ bụ na ị nọ n'otu ị maghị ka ị ga-esi wee pụta ee ị kpọọ na akara ekwentị ahụ nke e nyere gị maka ajụjụ ọ ga-adịrị gị na mma chief dịkwara ndị niile gere ma fụkwa chief maka na atụọla ọmala ọ mala atụọla ofeke o fe isi ya n'ọfịa nke bụ eziokwu bụ na ntị ga-anụ ihe anaghị aha ka okpu ata chacha ee eh, ị mara nke ị ga-eme i mee ya ka ọ dịrị gị na mma maka na ọdịmma bụ ihe anyị chọrọ ọ dịrị nwoke na mma ọ dịrị nwaanyị na mma onye isi ya gaziere gị daalụ rie nne